Di ji na ọba ji. Ọ gịnị bụdu di ji? Onye bụdu di ji? Ee, ụmụnna m, onye a ga-akpọ di ji bụkwanụ onye nwee ike ịkọta ji kọọ ya ọfụma, kọta nke ọ ga-elinwu ya na ezinụlọ ya ụmụ nwunye maka mgbe gboo ndị be anyị nwoke na-anụ ụmụ nwaanyị one ma one nke ọbụla na-anọ na mkpuke ya na ụmụ ya ya nwa anọdụ n'obi ya ya alụta nya bụ ji nwee ọba ji ebe a ga-eke ya bụ ji kee nke dị ga-adị maka arọ ọzọ nke a ga-akọ ketakwa nke a ga-ele obere maka inweta ego eh, na nke a ga na-eri eri ọ nya bụ di ji onye gbasi ike dimkpa dị ike n'ọrụ kedu ife bụ ịkọ ji ịkọ ji bụ ife eji malụ ndị Igbo na ndị agbụrụ ndị ọzọ nwoke na-akọ ji ga-ebido ọ kpọrọ ụmụ ya ma ọ bụ na ọ jee ubi tutu a kọọ ji mmiri nda arọ daa mmiri izizi na-ezo n'arọ e jee gwuo ana gwuo ezigbo ana tinye ya ife na-azụ ana nri etinyesịa ya ewelu na-echelu mgbe mmiri ga-ebido kpọrọ izo tutu mgbe afụ ụmụaka ma ọ bụ ya bụ okenye na-egbu ife a na-akpọ alụlụ ya bụ ife ka eji ebu ụzọ etinye ome ji ka e wee gosi ka ọ ga-esi too maka inweta anwụ ụmụaka jikwa na igbu alụlụ a akpa ego maka ụmụaka nọga na agụmakwụkwọ nke a na-akpọ elementary na ndị nke secondary e gbusie nya bụ alụlụ a na-adị n'ibe n'ibe a na-akpọ iri ise ma ọ bụ narị e lee ya ele nweta ego enye nne na nna ba edebe eji enye fa ego nke a na-akpọ pocket money ego eji ba ji enyere onwe ba aka wee na-etinye nke nne ba na nna ba na-enye ba ụfọdụ ụmụaka na-arapụkwanụlụ ya nne na nna ba fa ewelu wee na-egotalụ fa akwa na ife olili na ife ndị ọzọ ọ na-enye ụmụaka obi aṅụrị na-emekwa ụmụaka na-eto ọfụma na-amụta ife dị n'ịgba mbọ Mgbe a ga-egwusị ana mmiri zobe, a na-ejekwanụ n'ọba wepụta ji mbọsị ya ga-akọ ji nna ya bụ di ji awaa ji n'ibe n'ibe ka a ga-esi suye n'ala tinye ya n'ala tebe nke ọbụla ga-enwe ome ụfọdụ na-abụ mgbe a ga-akọ ife a ga-eti ya akọọ etinye etinye ya bụ alụlụ ozigbo ụfọdụ na-agụ etinye ama etinye alụlụ mgbe ji pupụtawere ome etinyezi alụ wee gosi ome ji ka ọ ga-esi to o nwe ife ọzọ a na-eme n'ịlụ ji mgbe a kọsịalụ ji a na-akọkwa ife a na-akpọ ọka ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ maize n'akụkụ ibe egwu ka ebe a kọ ji eh, a na-akọ ọka kọọ akwụkwọ nni niile enwere ike kọnye ife a na-akpọ egusi ya bụ egusi a na-erifu a na-akọ ya n'akụkụ ebe afụ ife ọzọ enwere ike ịkọ mana ka ọ ghara iri nne ife akọ ife na-azọ nni ana na-ewepụta na anwụ ghara iri nne tumọji wee mee ji ya mee ma ọfụma mgbe a ka akọsị ji afụ akọọ ọlụ nke izizi alụọ ọlụ izizi enye ji n'izu omezuaza enye ji ohere o tobe mgbe ome ga-apụta nke ịgabazi na a na-etinye bụ alụlụ wee kwụbasịa ya ọ na-aga o lukwa izu ole ma ole ka alụsịlị ọlụ nke izizi ejee lụọ ọlụ nke ịbụa mgbe afụ ka a ga-eji tinyezi ife a na-akpọ ịma ji nnukwu ọtọsị ma osisi nke tokarị alụlụ sie nnukwu ike ka a ga-ejizi kwụba n'etiti ebe dịka ukwu ji ịtọ ma ịnọ kedo fa ncha na ofu osisi afụ ka ọ wee na-aga kedu ife eji eme nke a ka nya bụ ome ji nke nwe abụba akwụkwọ ji wee nwee ike inweta anwụ anwụ afụ na-eme anwụ na-acha nni ji ji eme ọfụma e wee na-abata wee na-aba ji ka ọ na-enweta mmiri na ana na nni nke dị n'ana o jirikwa n'anwụ wee na-enweta nke o kwesịrị inweta ee ife na-enye ji ndụ ma ọ ga-amasị ya ya bụ ome ji ga-esoro ife ama a na-agba ọkpa eh, wee ma a na-elekwa anya bụ akpa a na-eji ọtọsị eme ya jirikwa osisi ndị ọzọ siri ike arapụ ji ọ na-eto ọka na-eto akwụkwọ nni eji esi nni a na-eto mgbe ife ndị a mee oge iwe ife ubi lu a na-ejekwanụ tọsịsịa mgbe abụba ji akpọnwụsịgo ejilu nwayọọ gwuo ji wee gwupụta ji mgbe e gwupụtasịrị edebe ya ọ nọọ abalị one ma one wee gbasie ike nna ji nwe ụnọ bụ di ji nwe ọba ji etu nne si nwee nwụọ ede ka esi nwee ọba ji o jee n'ọba ji enwee ogirisi dị gị ya ma ọ bụ isi okwu olu dị ya tinye n'ibe n'ibe n'usoro ewelu ji arụọ ya ndị obele ndị nnukwu wee welụ ekwele a na-ewepụta na nkwụ wee kedosie ya n'ibe n'ibe kwụsie ya na ịfụ ya ịfụ usoro eji kwụ ya ịfụ na ndị nna nna anyị fa na ndị nna anyị nke na-eteroli aka na-akwa nka maka ịfụ ya ịfụ mma ọ waa ọgọdọ ya n'ukwu o buru oche ụmụ nwaanyị a na-akpọ nwaanyị nọdụrụ okwu wee nọdụ mee ya ekechasịa ya ekee ya iche nke a ga-ele ele ọ ma ebe ọ dị ọ gwepụta ya ndị nwunye na ezinụlọ ya achọọ iri nri ọ gwepụta nke a na-eri na-enye fa nke a ga-ele nke ndị oyibo na-akpọ subsistent farming ọ bụrọ nke commercial mana a ga-ele obere a ga-eji na-enwetakwa ego wee lụọ nke ọzọ na-eri debekwa nke ga-abụ arọ ọzọkwa ewee kọkwa ọkwana ya bụ ịkọ ji a na-eme ya bụ ịlụ ọrụ ugbo na-ekụziri ụmụaka ife ọka nke too mgbe ọ ga-eto mgbe afụ ka eji anọkọ apụta etu ezizi ụlọ anọkọ egbuo ọka ka aka enwe ife bụ ube eweta ube aṅa ọka ruo ube ezinụlọ anọdụ n'akụkụ usekwu na-ata ọka na ube ezinụlọ a na-atọ ụtọ ọkwụna ya bụ ụtọ na mma dị n'ezinụlọ n'ịlụ ọlụ mgbe a ga-ewe ife ubi i lozọ ahụfụ dị n'ịlụ ọlụ ọ bụrọ ahụfụ na ịgba mbọ ya bụ na ịgba mbọ dị mma ịkọ ji dị mma eh, ya bụ nke a na-akpọ agriculture na farming subsistent eh, si ya tụpụzina ya enwe usoro eji akọgasị ji kịta ndị ọgbara ọfụụ na-egwepụta ma mma a na-akpọ ịlụ ọrụ ugbo azụ ụlọ ọ dịka mma mụọ ya na-agba mbọ ka ị nwee ike onye ọbụla ama abụ onye ọrụ ugbo mana nke ị nwere ike kọta ọ bụrụ inine ọ bụrụ e, e, nke a na-akpọ vegetables ụmụ akwụkwọ nri kọọ ka i were na-enyere onwe ya aka ebe ọbụla ị nọ na-anwa onye ọbụla ama abụ banker onye ọbụla ama abụ nka mana nke ị nwere ike ime ya bụ ya bụ ịlụ ji amaka ọ na-egwepụta ịkụziri ụmụaka ka esi alụ ife wee lụpụta nwetakwa ego gbaa mbọ mgbe a ga-ekesi ji ọba ji ma mma ya bụ nwoke kọ ji na ndị ezinụlọ ya a na-enwe aṅụrị ndị be anyị ka ọ ra nnọọfụ daalụnụ